igbo ndị ọma deejenụ ebe ụgbọ anyị batara kịta bụ na Enugu ya na onu ndị Ebonyi steeti anyị bịara ka anyị mara otu ha ga-esi na-ada ebe ha ji olu ndị ha na-aga agụgọ ebe mmadụ na emekpa ha na-egosi na ọọ hanwa

mana onye nchekwara anya kwụ nke m sị na ya ka ajụ- a- a- a- na ya ka ya nọchi ihe bịa ka ọrụ m ebere onye ọm ya na-eme m onye kwụkwara ezigbo ihe ka abịara m jiden aka ya ka akpọnwụ ana-ekwute m nnọọ na onye bịakwara ebe aka na ọchịghị na ya jọ ya jọ ee ọkwa eziokwu na a na-eji ọfọ mana ọhọ mara onye jọ onye ọbụla akwụkwara m shị na ya akwụkwọ anya anya nọ m ya ka apịa maka na ọ bịara igbu m gbuo onwe ya abụghị ajọ ekpere onye shịkwara na m fụkwa ma anatakọ nnukwu anata na onye na-eme ka eji anụ zere mmiri onye mekwela ajọ ihe chinye agwụmalụ m nshi aka nshọ ya ka epie n'ọnụ nshiri ihe ori ka e na-eru onye ọbụla ji ọhọ mana ọhọ mara onye jo mụ na onwe ji ọhọ nke m mana ihe m maara bụ na agbachakwara ọsọ na agụma mile ndị be anyị na-agọ ọhọ ma a ga-eji nke oyi aka ihe nwa niile na-agbado aka mmadụ ịkwụgha aka ọtọ mmadụ iji ọhọ onye ọbụla shị na ya ji ọhọ mana ọkwa ọhọ ma onye ji ya ọhọ onye nji nke erighom nke nwoke nke m na-erikwe nke nwaanyị erighom nke maa nke m na-erikwe nke mmadụ akwụghara m aka ọtọ gụ na onwe oshihi na ịkwụghara aka ọtọ mana agbachakwa ọsọ agụọ mile ka a na-ekwu ọ ya m ji kwukwere n'onu ndị be anyị onye ọbụla kwụghakwa aka ọtọ makwara ihe imeko maka imekwa ihe ọma irie nge ime nke ọjọọ irie nge ọgwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ bịa nwa onye ke ị na-ege m na-agwa gị na hoo ha nweghị ihe gị m ji ị na-eme ka ngwa agha ụbọchị ọbụla ịchụgo m ndị m ara ike gaa nụ everyday ị ga na-achụ m ị ga na-achụ m ejiri m ihe gị o nwere ihe m ji ọ bụ na ị ga na-achụ m ka ịchụgbo bụ na aga abụ dị di anyị kpachara anya gị ebe m na-agwa gị ihe na-eme ka ngwa agha bụ enyi ị na-eme adị ọbịago na mgbe anyị eje nwe m okwu ejiri m o nweghị ihe m ji ihe na-eme ka m gwa gị bụ mgbe ọbụla ị ga na-asị m ọhọ ọhọ ọhọ ọhọ ọ gaghị bụ ejibe dịrị ọfọ ọfọ mara onye ji o ya ya- ya- ya dịrị ndị enyi m gwara gị gosi mbọsị ọzọ ọ ya-afụtara mụ na gị nnukwu okwu saa dịrị ndị enyi m gwara gị Oke, ka anyị ka kwudebegodi ndị enyi m gwara gị mbọsị nta ka a chụma na owere nchi ya be mme ka m gwa gị Eka m dụkwa ọcha o. Nnọdụlọdụ ga ọbịa a- e- onye kwukwa m sị lọm bụ nsogbu o nwere lọm bụzi bọ- bọọ ya na ọya lọm bụzi igwe- ekwensu fụrụla echi onye ụlọ okwu a bụ gbasara maka na ekwe kpa avụ m na ejite adakwa ihe mabụle oto nkwenye m na-achọ nteke ọbụla ọla ọ sị la o gude ọfọ o gude ọfọ o gude ọfọ ọ kwasị ọfọ ya na chineke bụ onye mara onye gude ya nụ ndị ọpụpụ akwa mụrụ ọnụ mbọkụ nta ka anyị chalụ owere nchi aka m dị ọcha tonwodonye nchiki tonwodonye nchiki lee obata onye spom si na omeda bụ nsogbu o nwekpọ l'ụwa l'eka m dịkwa ọcha le ọfọ mara onye ji ya ma ndị chineke mara onye ji ọfọ chineke bụ ji ọfọ

mmadụ iwe mmadụ ka ọ bụla ọ bụla nteke ọ bụla ekwuru m gị kwuchi anya nsogbuta adịdị eli le alị ma l'eka m dị ọcha ntemejo dị nwoke ntemejo nwaanyị onye ọbụla la-achị m na emega echiri isi ya ihe na ndị ba anyị sị nkụta ọbụla la-achị ngwere na emega ihe anya na ofu n'oyibo mere amala ebe siri ekwu ụmụ gị kwuji anya bụ ime ga-eburu ọgbara akpa ụzọ jebere ubele ọ bụla omume elu ime ediri ọ ya bụ nwe ya gen dịka ọda nọdegonu diwe mmadụ ebe ọ bụla uru kala okporo ọcha onye ọbụla eruo nkele nteke ọbụla gị chiri i ji ọfọ n'i ji ọ bụ sọsọ chineke bịala alụ na onye mara onye ji ọfọ tụgodị m ego na ya na mbọkụ nta ka anyị chiela owere nchi nna tekenteke obinna obinna obinna ndị na ibe mere ndị na mazị l'ụwa onwe onye nta ji lopu ibe dokwa anụ manya abụsụ mazị lile eji ọfọ mazị lile eji ọfọ ọfọ mara onye ji ya onye sị mmadụ abụnye akpọcha mgbe nye nyashi ha egbe bere ugo bere ọ sụkọ ite ebe ya te- ibe ya te ebeshi nku kwaa he emechaa mbọchị nta ga-achịa la owere nchi ka a mara onye ikpe ma